igirigi ndụ mụ na ụnụ ndụ ogologo na ahụike dịkwara ụnụ n'afọ ọhụrụ nke a bụ puku abụọ na iri na anọ ọbasi bi n'elu bụ chineke onye obiọma mekwa ka afọ ọhụrụ a butere anyị ọganiru ịdị n'otu udo nke ezinụlọ na ịhụnanya ndewonụ ndị Igbo network nke dị n'ala Amerịka jere ọgbakọ ukwu nke ụmụ Igbo dị iche iche n'afọ gara aga ụmụ Igbo bi n'ala Amerịka ji ọgbakọ ukwu ndị a were na-akwalite asụsụ na omenala Igbo nke a bụ ka o si wee gaa n'afọ gara aga bụ afọ puku abụọ iri na atọ ndị otu nzukọ nke ndị Ọzụbụlụ dị n'Amerịka mere nnukwute mmemme nke ha ji enyere ndị obodo ha aka n'inyere ụmụ nwanyị ndị isi mkpe

um, dịka ndị kwuru okwu kwuru na mbụ ha gwara anyị ụdị atụmatụ dị iche iche ha nwere gbasara inyere ụmụnne anyị bụ ndị nọ na Naịjirịa aka n'ala Igbo o nwere ofu n'ime atụmatụ ndị ị nwere ike ịkpọtatụ okwu nwa obere first and foremost ife anyị na-eme as ụmụ nwanyị ndị Ọzụbụlụ anyị na-akpọkọ onwe anyị ọnụ ka anyị mara ebe anyị si one anyị na-emezikwa ka ndị obere a nụkalụ ọfụ na-amaghị omenala anyị na-akụziri ha omenala then o nwekwara ife ndị ọzọ anyị na-eme bụ ka o nwee onye ife mberede medoro anyị na-eje gbakọ nyere ya aka ma nke ezigbo ma nke iru uju dịka o nwee onye nwa ya na-agba akwụkwọ n'ụlọ ụmụaka anyị bịara obodo a nne ha na nna ha nọ ebe a, ha nọ n'ụlọ ha nụọ nwaanyị ahụ anyị nwa na-ejekwu ha je nyere ha aka kụzikwalụ nwaanyị ahụ ife dịka onye mụọ nwa anyị na-ejekwu ya maka ụmụazị ụfọdụ enwe amabeghị ndị na-amụ nwa izizi anyị na-eje ebe a wụọlụ ha nwa ahụ kụzielụ ha ka e si awụ nwa ahụ o nwee onye di ya nwụ anyị na-ejekwa n'ọ- n'ụlọ ya onye mụọ nwa n'ụlọ ọgwụ anyị ejekwa n'ụlọ ọgwụ neta ya. Then ndị nwoke mebekwa ife ha na-agwa anyị ife niile gbasata nri anyị na-ejikọta onwe ogo- ife ọbụla fa na-eme dịka na etu anyị si akwado

afa m ọwụ Chukwunọnso Oruche ọ mụnwa bụ president Ozlink USA so ife anyị na-eme taa wụ ife anyị na-emewe every year iji wee nyere mmepe anyị aka ndị nọ nso ụmụnne anyị um, ife anyị ji uh, edozi ụlọ ọgwụ na inyekwara ndị na-enwerọ ka ọ ha aka so ọ ife anyị gbakọrọ na anyị na-eme ife ahụ every year at different places ebe dị iche iche kedu ụdị atụmatụ dị iche iche ndị Ozubulu nwere iji were e, nyere ndị ahụ bụ ndị nọ n'ụlọ aka ị nwere ike ịkpatụ aka nwa obere Well, uh, ife anyị na-eme awụ ịmago na ọ ife gbasatara ahụ ọkụ ndị ahụ na-esighị ike ụlọ ọgwụ so ife anyị na-eme awụ anyị na-eje nyere ha aka dozie ụlọ ọgwụ ndị ada ada enwekwa ife wụ ife niile dịka ife ọgwụ si na ụmụ ife a na-enye ndị mmadụ anyị na-egorokwa ọgwụ nakwa ya n'ụlọ mana anyị na-enyegodoro ha aka kịta ka anyị nwee ike ịrụzi ụlọ ọgwụ ahụ etu ọ ga-adị mma ka ndị mmadụ nwee ike ịdị na-abata na ya wee bịa na-enwetakwa enyemaka so ọ nya bụ ife anyị ka anyị nọ anyị na-eme kịta
atụmatụ unu mara mma nke ukwuu ị nwere kedu ihe i che banyere nnabata nke ndị obodo Ozubulu dị iche iche nwere gbasara maka ezigbote atụmatụ a ndị otu unu nwere ife m chere bụ nnabata anyị bụ na ndị mago na ife a wụ ife onye ọbụla ife anyị na-emerụ ndị obodo ọ bụghị ife anyị na-emerụ onwe anyị na ọ ka dịka ife anyị na-emerụ onwe anyị maka imeri onwe gị obudokwa ndị nọ n'ụlọ so ife a abụghị sọsọ onwe m ka m na-emeri maka enewe onwe anyị anyị ebe a anyị nwago ndị bi amerịka nwere ife niile anyị chọrọ mana e nwere ndị na-enweghị ya ndị nọ n'ụlọ ọ nya ka anyị ji jekọta ọnụ anyị jekọta ọnụ anyị enwee ike ịkọwakwara ndị ọzọ onye ọbụla anyị nwere nwee etu anyị ga-esi wee nyere ha aka anyị esikwa etu ahụ na-enyere ha aka so ọ ife bụ ife na-atọ m obi ụtọ n'ife anyị na-eme so ọ na-awa na-eme ya ọ nya kpatara m ji ewepụta oge wee bịa na-anọrị ndị be anyị mee ife niile m nwere ike ime Ah, maka ọ kwa ndị be anyị sị na ọkwọ na onye na-akwọ onwe ya onye na-akwọ mmadụ na-akwọ onwe ya
ọ bụ eziokwu nwanne m nwoke maka ihi na eji m n'aka na ọfọ ogologo ndụ nke ndị Ozubulu nọ n'ụlọ na-agọrọ ụnụ ga-eme ka otu a sie ike ka ụlọ ewuru n'okwute kee ihe i chere ife i kwuru bụ eziokwu maka mụnwa bụ onye ndị ya nọkwa n'ụlọ ama m ekpere ha na-ekpere anyị and otu a ka ọ dịkwa ndị ọzọ bụ ndị otu anyị n'ebe a marakwa ekpere ndị nọ n'ụlọ na-ekpere anyị maka obere ife ọbụla anyị nyere ha bụ nnukwu ife o nwere ike bụrụ obere to anyịnwa nọ ebe a mana ọ nnukwu ife for hanwa nọ ebe a of course um, ọ otu ndị ọzọ bụ nke anyị nọ n'ife a taa nke a mgbapụta anyị nke ịnọ um, anyị na-eme ya ofu ugboro n'ahọ n'ọnwa a nụnwa anyị nọ na ya kịta ka anyị na-eme ya amụnwa wụ ode akwụkwọ ndị Ozubulu USA and edego m ha akwụkwọ for ahọ ise kịta so um, obi dị anyị ụtọ rinne etu anyị si wee gbakọnata dị ka anyị bịa mekwa ndị obodo anyị ka anyị mara Eh, um, Maazị Edi ah, iji gwa gị eziokwu ndị Igbo sị na ahịa dị mma na-eji ụtụtụ wee na-ebido oge mụ na gị nwere nkata n'igwe e ji ekwu okwu ka m chọpụtara na ị bụ akwaa akwụrụ ana m ekelekwa gị o. Ee. Thank you. Eh, biko kọwatụrụ anyị ụdị enyemaka dị iche iche ndị obo- ndị eh, Ozubulu nọ n'ala Amerịka na-enyere ndị ụlọ
ife o nwere ọrụ anyị na-alụ n'ụlọ ọgwụ ofu ụlọ ọgwụ ọha niile nwekọtara n'Ozubulu a na-akpọ Ozubulu Joint Hospital o nwere ọrụ anyị bidoro ebe ahụ ahọ ịnọ gara aga ma anyị ka na-arụrịta ya ruo kịta because ahọ ọbụla bịara anyị bịa gbakọnata nụ anyị e raise-ite ego anyị ejikwadị bido ọrụ n'ụlọ ọgwụ ahụ ma na-eme ka anyị rụgharịa ụlọ dịsị ebe ahụ maka actually ụfọdụ ụlọ dị ebe ahụ adago so anyị na-achọ ka anyị lụgharịa ya lụgharịa ụzọ e si aba ebe ahụ ka ọ dị mma n'anya so ya ka anyị na-eme kịta mana ahọ na-abịakwa n'ihu anyị na-atụ anya ka anyị lụkwa ọrụ gbasalụ mmiri mmiri ndị mmadụ na na ife ndị ọzọ ya-abakwa uru dịka ebe ụmụazị ji na-agụ akwụkwọ ebe anyị ji na-egwu egwu ụmụ ife ndị a anyị na-akwadokwa ịlụ n'ahọ na-abịa a sị na ọ na-abụ agụrụ ala ede agụrụ nke ọma nwanne ya esochie ya n'azụ ọ bụ nke a mere ka ndị otu Council of Igbo States in America maọbụ CISA n'aha ịchafụ jiri mee mmemme nke ha n'ime obodo Igbo maọbụ Igbo Village dị na Virginia nke Amerịka Ebumnuche ndị otu a bụ ka mmegbu ndị Igbo n'obodo anyị bụ Naijiria kwụsị kpamkpam. Ha jiri ohere ọgbakọ ukwu ahụ ha nwere na Igbo Village were gwa onye isi ala Naijiria bụ Goodluck Jonathan na onye isi Anambra steeti bụ Maazị Peter Obi ka ha chọpụta ihe mere e ji egbu ndị Igbo n'ugwu Hausa. na ndị nke ozu ha siri n'elu mmiri ezu eze nri wụchakwara ma nyefekwa ọtụtụ ndị isi ojii ala amerịka akara ugo asambodo otu ha si gbanwee aha amerịka ha wee zawazie aha ndị igbo ime obodo Igbo Amerịka ma ọ bụ Igbo Village dị na ngalaba ọchịchị nke Virginia bụ ebe ndị Igbo rụrụ ụlọ ọ bụ ngalaba ọchịchị gọọmenti nke Virginia Amerịka ma ọ wapụtara ala sara mbara nye ndị Igbo ka ha rụọ ụlọ eji mara ime obodo Igbo mgbe gara aga na ncheta maka ụmụnne anyị bụ ndị Igbo Amerịka gbara ohu ọtụtụ afọ gara aga ndị Igbo wee si n'ala Igbo buru ngwọ n'ụgbọelu wee bata Amerịka sụchasịa ala zọọ aja were rụọ ụlọ akịrịka ejiri ngwọ wee tụọ dịka nna nna anyị ha siri rụọ mgbe ochie ọ bụ nwanne anyị nwoke bụ ọkammụta na mahadum nwere agba n'ala Amerịka bụ Dr. Akuma Njọkụ na ụkọchukwu nke nzukọ nsọ ụka katọlik agara anọ nwa nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ bụ Rev. Dr. Stanley Ogbonna bụ ndị mere ime obodo Igbo dị na Virginia Amerịka bụrụ akwaa akwụrụ ọtụtụ ụmụ Igbo ndị ọzọ anyị na-enweghị ike ịkpọ aha ha n'otu n'otu tinyekwara aka iji mee ka ụlọ a rụrụ ebe ahụ bụrụ isi a hụrụ wee kpuo okpu ndị Igbo bụ ndị ụka nzukọ nsọ nke katọlik na ụmụaka ha bụ ndị na-etolite etolite nwekwara ọgbakọ ukwu nke ha n'obodo North Carolina ebe ọtụtụ ụkọchukwu ndị Igbo wụchara wee kaa ụka n'olu Igbo ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị Chineke nyere olu ọma jikwara olu ukwe ha wee too Chineke n'ụzọ pụrụ iche

a sị na ejule jewe njem ọ kpụrụ ekikere ya ya mere ha ji were ohere ọma ahụ wee kụziere ụmụaka ha asụsụ na omenala Igbo mgbe ya bụ ọgbakọ ukwu bịara n'isi njedebe Igbo Network telivishọn bụ Ojemba kokwara akpa ya wee wụchaa n'obodo Miami Florida ebe ụmụ Ọlụ bi n'ala Amerịka ma ọ bụ ORA USA n'aha ịchafụ nwekwara ọgbakọ ukwu nke ha na nnukwu ụlọ oriri na nkwari Marriott nke Miami ndị otu a bụ ụmụ Ọlụ bi n'ala Amerịka kwuru nnukwu ọnya nta ego nke ha ga-eji wee rụchapụ ụlọ ọgwụ maka ndị Ọlụ bi n'obodo Ọlụ mmemme ahụ kpụrụ ọkụ n'ọnụ mgbe ụmụ nwanyị ndị Ọlụ na ụmụaka ndị na-etolite etolite n'ala Amerịka gbara egwu omenala a sị na nti atachaghị ihe o bu n'ọnụ ọ gaghị ezu ike ya mere Igbo Netwọk TV nke Amerịka ji zọlikwa ije wee wụchaa n'obodo Atlanta Georgia nke Amerịka ebe ndị Imo steeti niile bi n'ala Amerịka nwere ọgbakọ ukwu n'ụlọ oriri na nkwari nke Sheraton dị n'obodo ahụ ihe oriri na ihe ọṅụṅụ jiri isi na anya wee kpochie ụzọ ụmụ Igbo wee ju ebe niile n'ụlọ oriri na nkwari ahụ a sị na ihe ọ masịrị nwanza ya pee mpe ọ ka bụkwa diọkpara be nna ya ọ bụ ya mere aka na-achị ngalaba ọchịchị nke Imo nwa nkenke ehi na-achụ igwe ehi ọsọ oke anụnọ ejiri inyere ndị ogbenye aka wee mara bụ Owelle Rochas Okorocha ji ụgbọelu wee wụchaa ozugbo ebe ọbụla akpụrụ ọkụ n'ọnụ aṅụrị na ịhụnanya wee soro gede maka ihi na ihe ọma dị mma AJ Warrior ome ka nna ya jikwara olu ọma wee gụọ egwu ụmụ Oriental nke mere ka onye na-agbaghị agba kwewe ndị Imo bi n'ala Amerịka maọbụ Imo State Congress of America Inc nke onye isi ọhụrụ ha bụ ọkaikpe Charles Onyirimba na-enyere ndị ụmụaka na-enweghị nne na nna na ndị ihe isi ike nke ala Naijiria tinyere ọgba aghara na ngọngọ na ndụ ha aka a sị na onye gburu awọ gbuokwa mbara egbuchala ihe niile na-ekwu okwu na mmiri ya mere aka na-achị ala Imo bụ Owelle Rochas Okorocha jiri were ihu ọchị kelee ọha na eze bụ ụmụafọ Imo bịara ọgbakọ ukwu ahụ ma kweekwa nkwa ịwụcha mgbe ọzọ ụmụnne ya kpọrọ ya ụdị oku a ọzọ ndị Igbo Network TV wee chịrịkwa ngwa ọrụ ha buru ụgbọala wee gawa obodo North Carolina ebe otu ọha izugbe ụmụ Mbaise bi n'ala Amerịka kpọrọ ha bịa gosi ụmụ ụwa ọnya nta ego ha ji emepe obodo Mbaise
Igbo kwenu Nigeria kwenu America hi aha m bụ David Iheanyịchukwu Ụwadịma abụ m onye Obizi Mbaise Imo steeti Nigeria aka na-achị ndị otu a bụ maazị Chamberlain Nwanne kọwara ndị onyonyo Igbo Network na ụmụ Mbaise bi n'ala Amerịka ejilarị ịga njem ịgwọ ọrịa na enyemaka ahụike nke obodo Mbaise gbara ajụ maazị Nwanne na ndị ụmụ Mbaise ala Amerịka jiri ohere ọma nke nnukwu mmemme a wee nye nwa afọ ha aha ya na-ada ụda n'onyonyo sinima Nollywood bụ Maazị Kanayo O Kanayo akara ugo pụrụ iche maka mgbalị ya na otu o siri bụrụ mmanwụ tiri onwe ya
When people look, look up at you, and it almost seems that you started with nothing, and you're up there.

ụmụaka Mbaise gbakwara egwu omenala ebe ndị okenye jiri egwu Eje Warrior wee megharịa ahụ

kelere ọha na eze ma kelekwa Igbo Network TV nke Amerịka ka o si bụrụ ọkwa nka mara nke akwa na akwa akwara ebe ọ bụ na nwa dibịa agwọtaghị akụ ọ ghaghị ịgwọta ụdụbara afọ Igbo Network sokwara ụmụ Igbo ibe ya wee tụọ ndụ mmanụ maka ihi na ihe ji ọnwa jikwa kpakpando Igbo Network manyekwara n'ụgbọelu wee wụchaa na ngalaba ọchịchị obodo nke New Jersey ebe ndị Enugu steeti nwere ọgbakọ ukwu nke ha n'ụlọ oriri na nkwari Ramada Inn. Aka na-achị Enugu steeti n'ala Amerịka bụ Dr. Emmanuel Obiesie na ndị Enugu niile bi n'ala Amerịka jiri otu obi wee chụọ nta ego maka enyemaka nke ụmụ ogbenye na ahụike ụmụnne ha n'Enugu steeti na ọgbakọ ukwu ahụ ndị otu a gosipụtara n'ụzọ pụrụ iche mkpa ọ dị ime ka ụmụaka Igbo niile bi n'Amerịka mara ka esi asụ asụsụ Igbo na omenala Igbo Dr. Obiesie gosipụtara afọ ojuju ka ndị Enugu bi n'ala Amerịka si na-echefughị ụmụnne ha nọ n'ụlọ maka ihi na ọkụkọ chị nwa anaghị arahụ n'elu osisi ebe ụmụ ya ka nọ n'ala ndị World Igbo Congress maọbụ WIC n'aha ịchafụ mere ọgbakọ ukwu n'obodo Dallas Texas nke Amerịka nke a bụ nzukọ nke Igbo bụ Igbo ọbụla nọ n'okpuru ọchịchị gọọmenti ala Igbo niile nọ n'ime ya aka na-achị World Igbo Congress bụ Nze Joe Eto nabatara ndị igwe si ala Igbo dị iche iche wee wụcha ma sịkwa ha jide ka ha ji ndị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na okoro na agbọghọ na ndị na-etolite etolite gbara egwu omenala iji gosipụta na nwa agụ anaghị ata mkpụrụ ahịhịa maka ihi na ome ka nna ya bụkwa nwata mara obi nna ya ndị otu nọkwara n'ọgbakọ ukwu ahụ wee ka ụka ncheta ndụ na ọnwụ maazị Chinua Achebe

otu nwa afọ Igbo nwere agba ya na Chinua Achebe gụkọrịtara akwụkwọ na mahadum nke Naijiria a na-akpọ Nnabuenyi kwụrụ ọtọ wee kọwara ọhaneze otu Achebe jiri site n'iri n'eju wee fere n'efere ọwụwa Nke a bụ ka okwu Chief Nnabụenyi si wee dị. I don't know about a few words. mana aghọtara m na time adịrọzi so ebe ahụ kwadoro Chinua Achebe anụrụ m maka ya before m meetie ya anụrụ m maka ya na 1943 headmaster m na my primary school wụ wụ headmaster ya n'ogidi before a transfer ya transfer to Aba St Michael's school Aba o wee bịa bụrụ my headmaster anyị na-akwado entrance exam to Government College Ụmụahịa 1943 wee bịa sị mụ na my classmate na a sị na anyị dị lucky pass entrance exam na Government College Ụmụahịa na o nwere one boy ọ kụziri n'Ogidi afa ya bụ Albert Achebe na Albert ya ka mmiri ya nwụọ etu a ka o si kwuo so o luzie ka anyị ruo ruo Ụmụahịa maka apasịrị m Chinua apasịkwuo mana o nwere scholarship m nwere nwere eluzie ebe ahụ anyị na- anyị chọba ya mụ na nwere

ya na five other boys promoted to class two sị na mmiri ọmụma bido Chinua abanyela University College Ibadan ịgụ medicine I'm sure many of you ma nke ahụ. mana after one year ọ decide na ọ bụghị medicine ka ọ chọrọ ịgụ so o chenjie to arts mụnwa bata mụ na ya bụrụkwa classmates ntị ya ntọrọ um, Chinua

when he passed, said that his passing was typical of the man quiet, peaceful, without much fuss.
ebe ọzọ Igbo Netwọk gbara ụkwụ tupu afọ nke puku abụọ na iri na atọ akụrụ n'ọnụ bụ na ndịda ugwu obodo Virginia ebe ndị Igbo bi n'obodo ahụ jiri otu obi na ịhụnanya wee bulie asụsụ na omenala Igbo elu

atụmatụ ndị Igbo bi na ngalaba ọchịchị gọọmenti nke Virginia America bụ ịhụ na onye ukwu na onye nta ọbụla bụ onye Igbo jiri ibuli asụsụ na omenala Igbo aza odogwu aka na-achị ndị Igbo n'obodo ahụ bụ Maazị Jonathan Mmadụakọ kọwapụtara na ọ bụ ime ka ụmụaka ha mara ka esi asụ na ka esi anụ asụsụ Igbo bụ otu n'ime ihe gbara ọkpụrụkpụ ndị otu ya bụ dinta jiri maka ihi ya wee buru egbe gbawa ọhịa n'ụbọchị ahụ dịka Igbo netwọk si hụ ya ndị Igbo bi n'isi obodo Amerịka bụ Washington DC Maryland New York City New Jersey na obodo ndị ọzọ nọketere Virginia nso wụchara ma sorokwa ụmụ Igbo ibe ha tụọ ndụ mmanụ ndị Igbo Network TV USA adịlarị njikere n'afọ ọhụrụ a bụ puku abụọ na iri na anọ ịgbasara otu nzukọ ụmụ Igbo dị iche iche n'ala Amerịka ozi obiọma ịkwado ọganihu na omenala Igbo igbo ndị ọma anyị ga-ewere ya otu a maka ihi na e lewe ka ikpere ụkwụ mmadụ si acha ntụ ntụ mmiri e ji asa ụkwụ ga-agwụ ka ọ dịwa ụbọchị nta ka anyị chụọnụ n'owere nchi ụbọchị onye ohi ga-akwa nna ya nwụrụ anwụ ka anyị jeenụ chọwa ihe anyị furu efu asụsụ na omenala Igbo ga-adị ndeewonụ